ar Aoine galánta, Aoine breá, geal, le cuidiú Dé ar aon nós. Tá mé anseo le mo chuid comhghleacaithe agus mo chairde mar is gnáth ar dtús báire tá anseo le Áine Weir. Áine, cad é mar atá tú? Tá mé go maith Hugh, tá mé go hiontach. Tá eagrán speisialta againn inniu so tá mé ag súil go mór leis an

Short and sweet. is palpable. Just like mothaíonn sé like in mo chroí. Um, mar dúirt Áine, tá eagrán iontach speisialta againn, eagrán eh, nach bhfuil déanta againn choíche riamh, eagrán le aoi speisialta. I know, agus de ghnáth, I know is mise an aoi speisialta. Uh, get it, Hugh, Aodh, like that's, yeah, you know.

I just dig in LinkedIn, ní thig liomsa é a úsáid ar chor ar bith ach is demon tusa le haghaidh na LinkedIn. Grá liom LinkedIn.
Sure, like, tá mo phost, níl sé bainte leis an Ghaeilge, so nuair a déanaim na rudaí bainte leis an Ghaeilge, I'm like, guys, look, tá saol agam, taobh amuigh de phost agam and it's cool. So sin an fáth, like, oh, just is grá liom é, like. Agus tuigim nach dtaitníonn sé le mórán daoine, na daoine ag déanamh, you know, saol proifisiúnta s'acu, so. Achan uair a théim ar LinkedIn agus sin déarfainn uair sa tseachtain ach an chéad rud i gcónaí a thagann aníos ná postáil úr ó Liadh Ní Mhurchú. I know, I know. Brón orm, but like, is grá liom é. Like, tá sé ceann den you know nuair tá na aipeanna sin agat and you do like Snapchat, Instagram, you know, the rounds achan maidin, so like, LinkedIn mar ceann den aipeanna sin liom, is grá liom é. Sea, ní thig liomsa bheith proifisiúnta, I think that's just outside of my outside of my remit. Ní thig, ní féidir liomsa bheith mar duine professional in aon capacity. Like, oibrím, like, ar a lán rudaí but, like, ní thig liom a bheith, like, tá mé chomh sásta le bheith mar pháirt den, you know, an eagrán galánta seo de, you know, agus is onóir mór é domhsa seo a dhéanamh. I'm close to Karmsis, 'cause bhí mé amuigh ar chuir CEO s'agam

I feel like you, come on, this is just as in the jokes ar LinkedIn.
Ní hiic liom sé dhéanú agus mothaím sé like le LinkedIn it's almost like you know an dáidir aiceann tú ar Facebook like na hmm. rudí bí na sean daoine you know like the like this post to you know for for one you know for a manifestation rud is tá LinkedIn lán rudaí mar sin it's like thug mé thug mise fear isteach agus ní raibh éadaí ar bith air agus ní raibh cosa ná lámha ar bith air agus dúirt sé liom ní raibh mé ábalta an post seo a dhéanamh ach thug mé seans dó agus anois is Bill Gates é and then like like for

Bhí sin chomh dáiríre air an. Bhí mé just díreach smaointiú like ní seo na daoine go bhfuil aithne agam ar chor ar bith. Na boys a bhí agam like jeez like cosúil le daoine eile go hiomlán a bhí ag déanamh cur síos air.
Well is it really though mar táimse go maith ag caint shite so bhí sin ar literally just a dheinim air so ach just beagáinín níos professional but you know. Absolute waffle on my page anyways. Bhí an pictiúr fiú atá in úsáid ag James ar LinkedIn s'aige, tá sé chomh difriúil ó na pictiúir a chuireann sé in airde ar Instagram. Like tá an ceann seo proifisiúnta, sílim gur glacadh é fá choinne LinkedIn, tá an cuma sin air agus tá an léine air agus tá sé suí kind of ag an taobh agus just cuma air gur leaid an-mhaith é agus ansin téann tú sall chuig cuntas Instagram s'aige is feiceann tú rud eile a mhalairt go hiomlán.

agus mar dalta agus mar cheannaire agus you know tá tú ró-phroifisiúnta sna settings sin níl mé chun tú a chaitheamh faoin mbus anseo. Tá roinn tithe tábhairne nach bhfuil mé in ann dul ar ais ann i nGaoth Dobhair just tá siad scriosta níl mé in ann siúl tríd an doras. Tá like do not allow signs thuas in Sean Ógs agus in

Mis déine mo fast go me leis go. Sin é.
Sílim gur gcaithfidh sibh ceann de na scéalta seo a insint faoi a bheith thuas i nGaoth Dobhair mar you know bíonn muid i gcónaí ag magadh faoi James agus é seo go léir agus bíonn air a chuid scéalta náireacha i gcónaí insint so caithfidh sibh rud éigin a insint dúinn faoi cad é a tharla.
Look, cad a tarlaíonn i Taxi Charlie Mac fanann sé i Taxi Charlie Mac. Níl muid chun.

Tá sé faic é. Ach beidh sé nar titfidh sí i teach tábhairne i nGaoth Dobhair nó Tí Leo nó b'fhéidir Leitir Ceanainn if we're feeling fancy.
Dul ag an Cathair Mhór. Nó nó but bhí am ar dóigh mise. Tá seo an samhradh deireanach ina raibh mé in ann a bheith mar cheannaire i Rann na Feirste so I know, brónach brónach. Tá mé ag tnúth go mór leis agus tá súil agam go dtarlóidh sé cos tá sé ag teastáil uaim i ndiaidh dhá bhliain de

Bhí mé 18 and it's like right caithfidh fanacht amuigh ansin and then just fanann siad yeah second then bheadh siad like yeah alright
Bheadh ID agat agus bheadh a fhios agat bheadh sé chomh soiléir nach tusa a bhí ann agus just amharcann mm. siad air amharcann siad ort just dúirt siad ach go on

Lá amháin fliuch. Ar bhris tusa an pledge Liadh nó ar choinnigh tusa an pledge? Fun fact, níor ól mise go dtí deireadh mo chéad bhliain ar an ollscoil. Rinne mise mo chéad bhliain uilig ar an ollscoil sober. Um, bhí mé hmm. like, I know, I know, but bhí am ar dóigh agam. like sin an rud níl alcohol ag teastáil uaim, like tá mise in ann dul amach agus like am ar dóigh a bheith agam sober. So um and then thosaigh mé ag ól ag deireadh an chéad bhliain and I've never looked back so um it's iontach maith. Um but ceapaim go bhfuil like mo limit foghlaimthe agam anois um cos bhí mé amach like dhá seachtain ó shin and I was like right I haven't been drunk in a while right rachaidh mé amach shots d'achan duine and bhí me có chin an maidin dar gan and it's you know going is like oh, I'm never drinking again but no, like literally task go limit anish so tam it should just come stop again because few an ard and all you people shocking him demon on stop agus vi me carcor mat an dargon um so yeah it's all doing kinner is limit on

F-i-j-i-a-n-s, I'd say, Fijians.
Fijians. Maith. Focal úr. Cos tá focal eile sa Ghaeilge atá iontach casta like goidé tá dead to good.
Níor fiú smaointiú air sin. No, ní tá fós go léinn. Ins mar duit ní aon chláir. Níl tú á thóg, a lá deag.

Really? Tá Taylor Swift ó bhain mar Jake ní hionann Jake na mar thobé. eile
goidé a bhí mar cuairta san eagrán sin goidé a bhí mar geirí. Níl focal ar bith ag James faoi láthair. Le tá

So tá na Swifties ar mire but it's locked or As an bhfuil tusa an bhfuil tusa mar chuid de sin? No, fam!
Siar go dtí go n-oibríonn siadsan é amach I'm like right, go raibh maith agat. Cé na Swifties nó mar aon celebrity crush aon duine like nó like níl aon leaid ag éisteacht le ceol le like like Do you know what tá mé actually tá mise chun teacht isteach ar seo tá Folklore iontach maith. Tá, déarfaidh mé sin, déarfaidh mé sin libh. Raghad. Tá sé iontach maith. Anois b'fhéidir go sin just mar gheall go bhfuil dúil agam in Bon Iver agus gur rinn seisean like leath an production don albam, ná níos mó. Tá na liricí iontach maith san albam sin fosta. Fiú like tá rudaí tá sí ag canadh faoi like níl clue dá laghad agam clue dá laghad agam goidé tá ag rá, but

An chéad rud ar mo For You page nó the following is Áine ag canadh to Taylor Swift. I ndiaidh an slander a bhfuair Taylor bocht ar an episode roimh ré, I was like, no, níl seo, this isn't adding up, like, conas bhfuil seo i gceart? So sin rud eile. Ach bhí mé ag tiomáint agus bhí Taylor ar Today FM agus just ní raibh mé ábalta cuidiú leis, bhí orm canadh ach ag an am céanna

I don't know, fucking Frank Ocean Jane, just out of this on charm. Drake Martin. Come to just Drake Martin just le rá Anna McKeens. Like Neil Ian like personal connection am le aon musician whatsoever. Like James James James Virginia Gay le Lan Culture and agus Virginia Sakar le cheile in le Jarna so

An gceapann tú like mar gheall ar just nuair bhí muid ag caint ansin faoi na faoi you know a good you Harry Styles an gceapann tú like mar gheall ar like na na relationships mór bíonn aici like téann sin isteach sa fandom cos tá like daoine ag fanacht ar like you know the break-up album or whatever mar sin an gceapann tú go b'shin an fáth go bhfuil like dúil mór ag daoine ansin.

Iadsan. I mean like níl fiú aithne agam uirthi, but like ón taobh amuigh. I think that's it. They're perfect for each other ach um, ceapaim like deireann daoine go bhfuil sí pósta níl sé um, níl a fhios ag éinne, but I- I- I- in An t-am ar- an t-am ar fad tusa ag úsáid Taylor on a first name basis. I An know. t-am ar fad. Yeah.
Like, Bhí gur sí- dlúthchara í leat. Bhí sí ina cónaí i mBéal Feirste ar feadh cúpla mí, so

Tá sé taiscéalaithe luath i mí Feabhra mar bhí sé i gClár Naomh Oibrealla ach bhí sé like ceithre bliain níos sine ná mé so just bhí mo chroí briste. Ach look, níl seo fúmsa, níl an t-eagrán seo fúmsa. James Leonard. Cén airde í?

An bhfuil cead agam leid, céad litir do Mhamaí s'aici? An bhfuil cead agam leid like hint?
Tosaíonn le S agus máthair le A. É Andrea?
Fuck no. Ní raibh a fhios agam máthair s'aici. Scott. Ó, ok. So bhí aige, bhí agat é. Bhí, bhí. No, níl aon rud eile agus agam, like, just sin é. Bhí a fhios agam, cos Taylor Alison Swift, like, sin an rud current in ear an amtí, so sin an fáth go raibh an t-ainm sin ar rud. Taylor Alison Swift ar rud? Eh, Twitter.

Seo é má tá tú ag cuartú leithscéal ar bith, muna bhfuil an YouTube do an clár seo feicthe agat choíche riamh, seo é an fáth anois le Seo an t-am. Yeah, seo é an t-am. Má tá tú ag éisteacht leis seo ar Spotify agus just cuir pause anois ag an pointe seo agus téigh chuig an YouTube. agus ar. Coinnigh ag éisteacht ar Spotify cos níl tada le feiceáil anseo. Níl James róshásta. Má tá sibh ag iarraidh James a fheiceáil, thig le feiceáil Taylor.
Sin Taylor! Ó, seo Taylor! Tá, ok, so tá cardboard cutout. Oh my Dhia! Tá ceann de Taylor atá ollmhór agus ansin tá ceann de Daniel O'Donnell atá An-bheag in aice le Taylor. I know, nach bhfuil sé chomh beag.
Tá sé travel sized, sin é. Sin é!
An dtugann tú ar saoire leat é?
Yeah. Nuair a bheidh mé ag pilleadh ar ais ar an nGaeltacht, glacfaidh mé é liom. Sin an plean.
Dá raibh ort an rogha a dhéanamh anois, agus seans nach mbeidh tú ábalta an cheist seo a fhreagairt, dá raibh rogha agat, bhí tú ábalta bualadh le duine amháin, Daniel nó Taylor, cén duine a bhuailfeá leis? Daniel.

Sin freagra ceart. An raibh tú ag smaoitiú ar like, ar chuir duine eile an cheist ort nó an raibh tú sa like, i do sheomra like, leat féin a bhí tú like, I wonder like, dá raibh seans agam mm. like, hmm, cé? No, sin an cheist like, cuireann daoine orm, Tá sin like, an dá dhuine is mó uh, tá mé i ngrá leo so um, yeah. So cé eile rachadh tú ag dinnéar le oh, yeah.
so, le Daniel yeah.
B'fhéidir duine éigin atá like, i ndiaidh bás a fháil just conirte b'fhéidir like, daoine

Oh my God. Tá mise just ag samhailt Leah mar dhéagóir. Tá a fhios agat, cuid is mó cailíní you know bhí póstaeir de Justin Bieber acu ar na ballaí agus eh One Direction nó cibé ceann a bhí ann agus just ballaí Leah caithfidh go raibh siad just clúdaithe le pictiúirí de Daniel O'Donnell agus í ag fás aníos Níor seo like rud éigin suimiúil níor thosaigh mise ag éisteacht le Taylor Swift nó Daniel O'Donnell. Well Taylor Swift dhá mhíle is a ceathair déag so bhí mise 14 bliana d'aois, 13 bliana d'aois agus Daniel O'Donnell ach go dtí cúpla bliana ó shin. So níor éist mise le ceol nuair a bhí mé níos óige and sin aisteach. Like, ní raibh mé mar stan de One D nó like, Justin Bieber. Níl a fhios agam goidé a bhí á dhéanamh agam, but níor éist mé le ceol. so ní raibh aine mo bhile YouTubers Oh, YouTubers. yes. Mhm. YouTuber Yes, stan a bhí yes. mé. Oh my god, like no bhí mé i mo stan ceart. Cé na, na YouTubers a bhí tú gafa le?
Na cinn, ar chuala sibh riamh faoi The Shaytards? Is ea.
Yes! Oh Oh my my God!
No Hugh, like ní thuigeann tú, like bhí mise gafa leis an clann seo. So Áine James, is clann iad em atá ina chónaí in Idaho em Mhm. sna Stáit Aontaithe and em just bhí siad ag déanamh like daily vlogs agus but bhí mise gafa leis an clann seo, like I mean gafa bhí pictiúirí agam priontáilte amach agam de achan duine sa chlann curtha ar balla s'agam like ní thuigeann sibh bhí mise gafa leo agus bhí chuir siad amach féilire achan bhliain and bhí siad ag déanamh cinn leis you know like sínithe b'fhéidir na páistí orthu fosta Mhm. like, you know, cur síniú orthu D'íoc mise 50 euro

páistí agus like b'fhéidir bhí siad like dhá bhliain déag d'aois and then leanbh a b'fhéidir go raibh hic féin. Like bhí sé ar mire agus ceapaim ag amharc siar cos is Mormons iad like mm. sin reiligiún s'acu. Mm-hmm. Fuck when I actually encourage them close to me, I should go shall live. Um, bhí mise like right Tá mise ag iarraidh a bheith i mo Mormon. Tá mise ag iarraidh an saol seo. Chuir mise, bhí, is cuimhin liom seo, bhí Surface Pro agam, like an tablet sin, chuir mise PowerPoint le chéile faoin reiligiún. Shuigh mise síos do dinner ar an Domhnach le Mamaí, Daidí agus mo dheirfiúr. Chuir mise an PowerPoint seo os a gcomhair. I said, guys, seo an reiligiún dom, like seo, aontaím le hachan rud, like, um, tá, just, déanann sé ciall dom. Dar ndóigh thosaigh siadsan ag gáire, phléasc mise amach ag caoineadh, like ní thuigeann sibh like tá seo like cad é atá ag teastáil uaim agus you know níl like na Mormon Church rí- ró láidir anseo in Éirinn ach bhí mo taighde déanta agam I was like right tá an ceann is cóngaraí i mBéal Feirste so like tá mé in ann dul am- like ar an mbus achan Domhnach like bhí seo curtha le chéile agam bhí sé pleanáilte amach agam

Faoin, em, Church of Latter-day Saints, le chéile, don rang. So guys éistigí liom. Tá an t-eolas seo agam cheana féin. Yeah, so.
Is scríobh South Park an eipeasóid sin faoi na Mormons, mar gheall ar do shaol. I think gurb é, yeah. Yeah, sure thing.
Sure thing, yeah. So, tuigim anois go raibh sé aisteach.

Agus tá muid buíoch.
Exclusive, Leah Ní Mhurchú, possible Mormon.
Beidh alt agat ansin do Joe.ie, Hugh. Ó, yeah. Á, bhí, sin, sin cin- ceannlíne ansin. Le... No, was it get an aoine? Research ar cé chomh mór atá Taylor Swift agus Daniel O'Donnell in the Mormon industry. Oh, Mormon yeah. religion.
Caithfidh sé go bhfuil nasc anseo. Nasc. Nasc, nasc, nasc, nasc.

dad sa chlann, bhí siadsan ag déanamh físeanna nó bhí deirfiúr s'acu so bhí siad is achan, this is like Idaho, Mormon, tá mise ag iarraidh dul ann. But tá cailín ar TikTok as like Doire atá ina chónaí in Utah anois agus tá sise ina Mormon. Like that could have been me, like má ba rud é gur lig mamaí mé sin a dhéanamh like b'fhéidir go mbeadh mise thall in Utah pósta ag like naoi bliana déag d'aois le páiste b'fhéidir. Le like cúig páiste

Chonaic mise iadsan in Vicar Street i mBaile Átha Cliath cúpla bliain ó shin. Bhí siadsan taitníonn podchraoladh s'acu liom. Cé eile? Not really mórán daoine just b'fhéidir podchraoltaí ar YouTube faoi láthair sin ag na seansálaithe. na stans amháin. Sin dochreidte. Bhí mise ag goil a bheith like oh like tá dúil agamsa in YouTube fosta but like not ar an, ní raibh mé choíche ar an leibhéal go raibh mé ag iarraidh reiligiún a athrú mar gheall air.
Shíl mé go raibh muid just uilig chun a rá cén cén cainéal is fearr linn agus sin é. Yeah yeah cheap mise bhí go raibh tábhacht ar sin yeah.

Obviously!
Aon rud atá luaite agat tá tú go hiomlán gafa leis. Yeah, tá sin agam faoi like bia, like ithim an lón céanna ar feadh like cúpla seachtaine and then it's like right, tinn de, on to the next one, rud éigin eile. Just bíonn gafa le 100. Sin me se.
at least you know to Gary after the religion where y'all are the loan though Sean yeah. like this is like on a, this is on a whole other level like just sin yeah agus ar cupúí ó hen bhí scanal buint leis na sé tards tháinig a yes oh my god that was a big moment in my life like bhí sin intoch mórdu um bhí

The Mormon Mon- Monaghans. Mór Monaghan. So díreach ansin. Tá clár iontach teilifíse ansin agat.
Yeah. Go bhfeice muid anois beidh YouTube channel úr anois sna charts. Anois mór Monaghan.
B'fhéidir go raithfidh mé rá seo faoi.

Má Leah, má tá tú ag iarraidh cur síos a dhéanamh ort féin agus cén áit gur féidir le daoine tú a aimsiú, má tá a dhath ar bith caillte agamsa? Yeah, well it's at L Ní Mhurchú ar Instagram, Twitter agus TikTok. Yeah, agus an t-aos pé an podchraoladh atá againn ar Spotify agus an Gaeltacht ar TikTok. agus eh, agus Mór Monaghan agus ar LinkedIn Leah Murphy Leah Ní Mhurchú LinkedIn agus má tá aon duine ag iarraidh PowerPoint presentation faoi na Mormons